Maliyɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛ yan balimakɛ n' aw denkɛ dɔ mamadu sidibe alias gandhi malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele minnu cɛ sirilen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogo min na k'u wele ka na jamana actualité baw minnu bɛ yen an ka sigi an ka kuma kan min bɛ se ka to maliyɛndenw minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan olu bɛ se ka faamali sɔrɔ a la cogoya min na an bɛ an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka cɛkɔrɔbaw fo ka musokɔrɔbaw fo ka denmisɛnninw fo ka diaspora fo chaque fois ni émission in daminɛna u bɛ baara fɛn fɛn na u bɛ baara bɛɛ lajɛlen bila ka sigi ka émission in kɔnɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a sabu kɛ an bɛ ka kuma fasoko de kan o hukumu de kɔnɔna la nin émission kelen a nafa kama a émission kelen bɛ rediffuser radio islamique la eh, kolokani kɔnɔ radio daɲɛ fm nara olu fana bɛ émission kelen diffuser cikan fm kɔlɔnjɛba kɔnɔ olu fana bɛ nin émission kelen u b'a a diffuser a kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ko olu bɛ nin kɛ k'a sabu kɛ kuma min bɛ ka fɔ an bɛ ka invitéw minnu ta mɔgɔw don mɔgɔ minnu cɛsirilen don fasojɔ la donc olu b'a fɛ kumakan in a ka se ka carin cogo bɛɛ la fasoden bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn an bɛ ka min fɔ min bɛ ka bɔ an da an ka miirina min ye an ka yeta min ye mali ko la o hukumu de kɔnɔna la bi n ye n balimakɛ wele n'o ye amara sila ye juriste chercheur n y'o de fɔ n ko min ye plateau in ye amara tɛna n'a fama plateau in ma k'a sabu kɛ a ka fasoden ɲumanya ye k'a sabu kɛ a ka cɛsiri ye émission kelen kɔnɔna la an bɛ amara reçoit depuis studio ma sɔrɔ depuis waati min na an b'a kɛ M5 la M5 ka siège la depuis waati min na an b'a kɛ an bɛ amara ta depuis o waati an y'a dɔn denmisɛnnin don denmisɛnnin min cɛ sirilen don mali kɔ la kosɛbɛ an balimaw an ye amara wele ka na bi thème ba saba ɲɔgɔnna bɛ an bolo thème bonya kama a ka di an ye aw ka cœur bila émission in na kosɛbɛ k'a sababu kɛ émission in a bɛ ka signaler jamana den dɔw fɛ minnu t'a fɛ kumakan in a ka se a seyɔrɔ la u ka signalement bɛ se ka kɛ sababu ye ka émission k'a perturber kosɛbɛ nka ni aw ye cœur bila jama b'a dɔn k'a fɔ kumakan min bɛ ka fɔ kumakan in ka di aw ye o de la n b'a fɔ waati bɛɛ émission daminɛ n k'aw ka cœur suuru émission kɔnɔ a ye cœur bila cœur bilalen kɔfɛ a ka j'aime digi o b'a jira k'a fɔ kumakan min bɛ ka fɔ kumakan in ka di aw ye o kɔfɛ aw b'aw sɛnsɛn ka se partage ma ka partage fana bila ko a kuma ka ɲi i t'a fɛ a ka dan i kelen ma i b'a fɛ i balimaw i teriw i sigiɲɔgɔnw maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka se ka kumakan nin k'a lasɔrɔ an balimaw tɛmuba saba min bɛ an bolo bi an ka tɛmuba fɔlɔfɔlɔ an bɛna an da don min na o ye prisonnier dɔ ye min ni an b'a wele ko ngolo sidibe ngolo sidibe bandi don bandi min n'a lakodɔnnen don mali kɔnɔ kosɛbɛ a tun minɛna a donna kaso la ka to kaso la yen ko ɲindimi nana ka n'a sɔrɔ ɲindimi min n'a k'a ka bange operation na hinɛ kama fasoden ɲumanya kama maliyɛnden ɲumanya kama maliyɛndenya kama u y'a ye k'a fɔ ngolo a ka labɔ ka taa odonto la min bɛ se k'a to ngolo a ɲin bɛ furakɛ o labɔli de senfɛ ngolo ye janfa jugu labɛn janfa jugu min kɛra sababu ye ka porokoto ka boli ka taa mɛ a bolo k'a fɔ ko an bɛ mali min kɔnɔ ko kunu mali don kunu mali tɛ bi mali don mali kura tɛgɛ kɛra ngolo na kuremali bi an bɛna an da don o la n'o bɔra yen an ka tɛmu filanan o ye opération espoir ye tous fama n'a fɔra ko opération espoir tous fama an b'an da don a la bi fasodenw ka se ka a faamuya kosɛbɛ commentaire la e bɛ ka bila dulokiw bɛ an kan na duloki min a sɛbɛnlen don espoir e fasoden dɔw y'a faamu dɔw m'a faamu mais k'a fɔ fasoden bɛɛ bi bamananw ko kulunkɔnɔmɔgɔ bɛɛ ŋaniya ye batigɛ ko ɲuman ye i ŋaniya mana juguya cogo o cogo i t'a ɲini an bɛɛ bɛ kulun min kɔnɔ ba sanfɛ kulun in ka to ji la sabula n'a tora ji la i yɛrɛ i bɔ man di an ka tɛmuba sabanan an ka président de la république son excellence colonel assimi goita ko qatar roi y'a wele k'a ka taa invitation dɔ la fasoden caman ye an wele k'a fɔ ka an k'an da don nin invitation na yala ko nin invitation fana tɛ CEDEAO ka invitation ɲɔgɔnna ye wa dɔw ko k'a fɔ fugulabilentigi mana maa min fa faga fɛn fugulabilentigi mana maa min fa faga n'i ye awa fɛn bilenmantigi min natɔla ye i na boli o kuma kɔnɔna la an bɛna an da don a la diferansi min bɛ yen an ka yeta ye min ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ an b'a fɔ a y'a bisimila a ka emisiyɔn perefere sanfɛ espace de vérité amara i ni ɲantuma eh, salamu alaikum gandi somɔgɔw bɛ di baasi tɛ an bɛ ala tanu folikan jumɛn de b'i bolo ka lase maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔkan folikan min bɛ n bolo k'a lase maliyɛnden kelen kelen bɛɛ ma d'abord gandi an bɛ maliden kelen kelen bɛɛ fo ka autorité de la transition fo gandi ka e fo ka i ka technicien fo k'i ka baarakɛla i ka staff k'a bɛɛ fo Gandi n bɛ foli kurakura i ma ka sababu kɛ mali bɛ ka yɛlɛma min kɛ gandi i nɔba bɛ a la alihamdulila ko in daminɛla i ɲɛna parce que ni i bɛ ka kuma ta sa ka ba yɛrɛ se kunt siga t'a la donc i ye baara min kɛ o la a ma dogo i ye acteur ye mugu tun bɛ ci imamu mamudu diko ka da la don min na e tun bɛ cɛ journaliste caman tun tɛ don dɛ parce que marifa mankan don mais i ye reportage kɛ en temps réel i bɛ fo o la ani gandi yɔrɔ kelen bɛ ka n tɔɔrɔ e ye nin baara min kɛ en même temps i bɛ ka émission min kɛ chaque fois espace de vérité a bɛ hakilisigi min se mɔgɔw ma a bɛ jigisigi min se mɔgɔw ma k'a ye halisa gandi e ka émission bɛ perturber à chaque fois k'a kɛ groupe ko ye gandi o de bɛ ne dabali ban an kɔni ne ma dɔwɛrɛ fɔra ne yɛrɛ tɔgɔ la parce que i m'a demandé c'est à dire ni mɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ don an ma groupe kan e ni ne tun ka kan ka nin émission kɛ heure min na i b'a ye heure décalée ra k'a sababu kɛ énergie ka courant tigɛ ye o tɛmɛlen kɔ tuguni i b'a ye mɔgɔ caman bɛ na yan i b'a ye mɔgɔw bɛ sigi souvent ni émission heure programmée ra i b'a ye k'a fɔ a tɛ se ka kɛ a heure la ka sababu kɛ courant tigɛ ye ni groupe bɛ e bolo sa an tun b'a sɔrɔ i ka émission bɛ kɛ en temps réel malidenw b'a sɔrɔ en temps réel donc ne kɔni bɛ wele wele dabila ni mɔgɔ min bɛ an dɛmɛ ka groupe ɲini an ye a bɛɛ ye fasoko de ye an ma wari fɔ an ma sanu fɔ an tɛ wari fɛ mais groupe an ka se ka baara kɛ ka malidenw kunnafoni merci beaucoup amara n b'i fo i ka fasodenɲumanya la i yɛrɛ ni n y'i wele waati waati i bɛ baara fɛn fɛn i b'a bɛɛ bila ka na dɔwɛrɛ tɛ wari tɛ d'i ma sanu tɛ d'i ma i bɛ na kumakan min fɔ fasodenw de b'a fɔ an ɲɛna amara ka analyse ka ɲi a wele ka na plateau sanfɛ a ka se ka ɲɛfɔli kɛ na o ye fɛnba ye i bɛ ka na i bɛ kuma mali de kan o ye fɛnba ye ni fɛn bɛ an bolo an bɛɛ jɛ ye min ye o ye mali ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali basigi amara o hokumu kɔnɔna la an ye a kibaruyaw sɔrɔ kunu mhm. an ka prisonnier dɔ tun bɛ yen an bɛ min wele ko ngolon sidibe mhm. n'u b'a kuma lasurunya la u b'a wele ko laji lajifinma lajifinma ko lajifinma tun man kɛnɛ k'a taara odonto la pour que a ɲin bɛ se ka furakɛ cogo min na o senfɛ ko lajifinma porokotora a bolila ko bi tɛgɛ kɛra lajifinma na kurɛmali amara i ka analyse ye jumɛn de ye lajifinma a bɔcogo a bolicogo ani a minɛcogo la merci ee gandi i ka nin kɔrɔfɔ diyara an ye ee i n'a fɔ kuma daminɛ la n'i y'a ye lajifima a échappéra gandi o ye adamadenya yɛrɛ hinɛ adamadenya yɛrɛ sawura n'i ye adamaden minɛ k'a datugu kaso la kasoladen ni hakɛ dɔw ka kan gandi gandi n'a banala k'a furakɛ kasoladen ni hakɛ dɔw ka kan o ye n'a b'i bolo gandi k'a kiri k'a bila condition dɔw la a ma fɔ condition baw mais condition minimum dɔw a bɛ se k'a ka adamadenya kɛ a ka kaso kɛ est-ce que i y'a faamu ka sɔrɔ a ma gɛlɛya ni degun dɔ sɔrɔ donc ni mɔgɔ banala kaso kɔnɔna la gandi a ka kan a ka furakɛ a ka kan dɛmɛ ka don a ma bon n'i y'an ka kasobonba ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ an bɛ surveillant de prison fo parce que u bɛ baara la. oui Dawuda Konate an b'a Dawuda Konate a n'a ka cɛdenw kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ dɛ. Gandi n'i y'a ye ee surveillant de prison ka condition améliorera u jɔdaba b'a la. parce que gandi kaso kɔnɔ ninnu b'u ni de di u bɛ risque ba de la vagabond baw minnu ye mɔgɔw faga criminel baw gandi i b'a kalama ko ninnu bɛ olu de garder terroriste baw gandi armée bɛ taa terroriste minnu traquer u sigiyɔrɔw la gandi n'i b'a sɔrɔ u ye mɔgɔ caman faga dɔw ye mɔgɔw da k'u kan tigɛ o t'u ɲɛna foyi ye gandi ninnu bɛ olu bɛɛ garder donc i b'a ye k'a fɔ kaso baara risque bɛ a kɔnɔna la bon o n'a risque bɛɛ ko condition dɔw tuguni sariya y'a obliger i k'o kɛ prisonnier ye est-ce que i y'a faamu donc n'u bɛ kaso kɔnɔna la gandi u ni condition dɔw ka kan n'u banala u ka furakɛ bon furakɛli n'i y'a ta k'a lajɛ kasoba kɔnɔna la furakɛli minnu bɛ o ye furakɛli préliminaire ye c'est-à-dire ni mɔgɔ banala u bɛ se ka consultation dɔw kɛ ni bana ma juguya kunkolodimi bɛ fɛn dɔw u bɛ se ka fura dɔw di i ma k'i to k'i to kaso kɔnɔna la infirmerie bɛ kaso kɔnɔ mais a kɛra cogo cogo infirmerie gandi a tɛ se ka kɛ i ko dɔgɔtɔrɔso normal a tɛ se ka kɛ i ko Odonto a tɛ se ka kɛ i ko Gabriel matériel minnu bɛ yen gandi olu tɛ se ka sɔrɔ kasobonba kɔnɔ a ka gɛlɛn quoi n'i y'a ta k'a lajɛ donc o de kama i b'a ye k'a fɔ ni bana sera degré dɔ ma ni docteurw y'a jateminɛ ka analysew kɛ i b'a ye k'a fɔ u b'i évacuer i ka kan ka taa n'o k'a sɔrɔ i ka taa clinique spécialisée dɔ la ou bien n'o k'a sɔrɔ i ka kan ka taa État ka service ba dɔ la u b'i bila ka taa yen misali la e, Soumeylou Boubèye Maïga e mɔ n'i hakili b'a la a ka bana gɛlɛyalen gandi e, a ye autorisation sɔrɔ juge bolo ka taa yɛrɛ furakɛ n'o kɛra clinique Pasteur ye bon i b'a ye fana an balimakɛ n'o ye lajifinma ye a ye autorisation sɔrɔ parce que k'a ɲin bɛ ka dimi donc ka taa a furakɛ Odonto la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ mali kɔnɔ bi ɲin furakɛ la matériel ɲɛnama bɛ odonto de bolo matériel chirurgical ka mɔgɔ ɲin opérer k'i ɲin lawa o n'i y'a ye u taara n' i b'a sɔrɔ ɲindimi dépassera de donc u ma taa n'a ye o kun fɛ ɲindimi dépassera ka sababu kɛ a douleur i b'a sɔrɔ a tigi a tɛ se ka douleur in supporter kojugu donc u bɛ bɔ ni a ye u bɛ taa n'a ye est-ce i y'a faamu odonto la donc o baara bɛ sen na o ye adamadenya hakɛ o ye sariya ka hakɛ ɔ Gandhi ko bɛ n kɔnɔ o ta b'a kɔnɔ o tɛ sunɔgɔ donc i b'a ye k'a fɔ lajifinma u bɛ min fɔ n'o ye Golo Sidibe ye lajifinma a ka plan préparelen bɛ a bolo déjà bolili fɛɛrɛ bɛ a kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ lajifinma yɛrɛ bandiba de don ko multirécidiviste o kɔrɔ ye mun ye a delila ka kaso kɛ ka tɛmɛ a bɛ kaso kɛ a bɛ bɔ a bɛ tila ka segin o ko kelen kan a bɛ don kaso la wa a ka kasow bɛɛ la i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ ni maramafɛnw de a tɛ hésiter ka mugu ci mɔgɔ la donc o b'a jira o tɛ o ye bandiba de c'est-à-dire c'est bandi minnu professionnaliselen don de bandi très très très dangereux donc i b'a ye k'a fɔ Gandhi i kɛra cogo cogo ee souvent i ka vigilance bɛ se ka tromper quoi o bɛ se ka kɛ ça peut arriver à n'importe qui ne tɛ surveillant de prison ne tɛ se k'a jalaki quoi est-ce i y'a faamu parce que n'i y'a ye ni evadera a bɛ se ka kɛ u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso de la n'an ye dɔgɔtɔrɔso ta k'a lajɛ o tɛ camp militaire ye o i bɛ taa sɔrɔ civilw de ka ca donc i bɛ taa sɔrɔ est-ce que i y'a faamu civilw cɛ la sisan n'aw taara u bɛ yɔrɔ dɔ di aw ma aw ka sigi est-ce que vous voyez donc ni bana yɛrɛ bɛ degré dɔw la il se pourrait dɔw la u bɛ menotte don il se peut a dɔw la u tɛ menotte don a bɛɛ bɛ dépend bana degré la i b'a ye k'a fɔ lajifima n'a ka kɔnplisi fila an ye min mɛn donc olu tun kɛlen don k'a kɔnɔ probablement parce que n'i ye ko analyser Gandhi i mana taa visite la n'o k'a sɔrɔ i ka plan b'i kɔnɔ i mana taa bɔ a tigi ye kasoladon na est-ce i y'a faamu visite kɔnɔ kaso kɔnɔna la a bɛ se k'a ka plan n'a ka fɛɛrɛw f'i ye a bɛ se k'a fɔ nin ŋaniya bɛ ne kɔnɔ n bɛ fɛ ka nin ŋaniya kɛ nin don parce que ko in planifiera bon an b'a dɔn u tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na kaso la tɛ utiliser donc probablement il se pourrait que ninnu bɛ se ka taa visite la donc visite senfɛ u bɛ se ka ko in planifier k'a ordonner sinon ninnu tɛ se ka bɔ a kalama cogo si la i yɛrɛ k'a jateminɛ ko eh, lajifinman ka kan ka taa odonto la donc pour que ka t'u ka plan labɛn ka se k'a la evader donc an ye min mɛn u taalen odonto la i b'a ye k'a fɔ pendant que u bɛ kɔnɔli la mɔgɔ fila ninnu nana ka tiri kɛ garidiw kan donc o tiri senfɛ u ye fɛɛrɛ kɛ ka boli ni laji finman ye donc u bolilen ni laji finman ye automatiquement probablement a bɛ se ka kɛ u yɛlɛnna n'a ye moto kan ou bien u taara n'a ye bolimafɛn dɔ la ko in bɛɛ planifielen don donc laji finman a tunna mais nin yɔrɔ la gandi an b'an ka service de sécurité fo n'o ye polisiw ye gandi bi i b'a kalama k'a fɔ ka fo tiɲɛ yɛrɛ la bi an ka polisiw polisi professionnels yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ka fo en même temps an ka jamana sigilen bɛ dispositif d'alerte dɔ kɔnɔna la gandi bi bi in na i bɛ se ka ko kɛ mali kɔnɔ mais ka bɔ mali da fɛ gandi o ye problème yɛrɛ a man nɔgɔn a man nɔgɔn ka bɔ mali da fɛ bi an ka segin an ka renseignement renseignement ese ese renseignement minnu b'an bolo aradari minnu nana an bɛ se ka communication intercepter i traceli ka nɔgɔn gandi c'est très très difficile i ka se ka bɔ mali kɔnɔ an bɛ wagati min na même temps an kɛlen ka kɛlɛ in daminɛ i b'a dɔn consigne ordre dira frontière wolonwula fɛn fɛn bɛ mali la gandi k'a bɛɛ sécuriser n'i bɛ bɔ i bɛ don gandi i bɛ fouillé i bɛ lawo ye i ka identité a bɛ décliné i ye mɔgɔ kalite min ye donc i b'a ye k'a fɔ dɔrɔgu maramafɛn a donni ka gɛlɛn sisan mali kɔnɔna la don o de senfɛ i b'a ye laji finman a bolila a tunna nature la a tunnen nature la a ye senba biribiri ale ma ɲini yɔrɔ jan dɛ ale y'i kunda Guinée kan ale bolo hali ka jɛ ko mali kɔrɔ in de bɛ hakili la walisa mali kɔrɔ mali kɔrɔ renseignement bi donc a kɛlen k'i kunda mhm. est-ce i y'a faamu ee Guinée frontière kan n'o ye kuremale ye gandi o y'a sɔrɔ consigne dilen don le plus souvent ni mɔgɔ caman ye ko kɛ i b'a ye u b'u kunda Guinée kan parce que dɔw yɛrɛ b'a fɔ frontière dɔrɔn tɛ dɛ parce que frontière o ye gitɔrɔn bɛ boli sira min kan mais ŋaɲa kɔnɔnaw fana bɛ yen bon bi état kɛlen don frontière o ŋaɲa kɔnɔna état kɛlen don k'a bɛɛ sécuriser donc n'i ko kɛ k'i bɛ taa douane bɛ fan min k'i b'o dévier n'i ko i bɛ don ŋaɲa kɔnɔ i bɛ taa cɛw sɔrɔ ŋaɲa kɔnɔ fana donc gandi bolicogo kisicogo tun tɛ yen donc ala y'a kɛ cɛ in a taara ye a taara ye kuremale frontière la a y'a essayer k'a b'i dogo ka tɛmɛ cogo cogo gandi o y'a sɔrɔ polisiw ye mun kɛ n'i hakili b'a la a foto affichera bɛɛ y'a foto ye bɛɛ y'a ka identitew ye donc a ka identité affichelen polisiw y'a interpellé o interpellation senfɛ a ye mugu ci kuremale tuguni wa kuremale ah, polisiw fɛnɛ mugu ci ka teli cɛ bolo dɛ mugu a ka teli mugu ci de la fo k'a fɔ a to ten donc i b'a ye k'a fɔ polisiw fɛnɛ u ye mugu ci a la donc an ye minnu mɛn a b'i ko balle y'a genou sɔrɔ ani a tɛgɛ kɔnɔna donc i b'a ye k'a fɔ polisiw y'a immobiliser an ye image dɔw yɛrɛ i b'a ye a immobiliselen don sen kelen o tusilen don a bɛ k'i cuncun sen dɔ in kan a bɛ k'i cuncun a sen kelen kan polisiw bɛ k'a ladon mɔbili kɔnɔna la gandi nin yɔrɔ la an bɛ polisiw fo k'u barikada u ye nin baara min kɛ ka cɛ suivi k'a tracer ka tila k'a dɔn ko nin bɛ sɔn ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kuremale mali ni guinée frontière la ka tɛgɛ kɛ cɛ la actuellement cɛ minɛla donc a bɛ ka transférer est ce que i y'a faamu ka na prison centrale la bon n kɔni b'a dɔn n'a nana prison centrale la déjà a ye acte min kɛ nin ye évasion ye nin fana y'a dama kiri de ye tuguni déjà cɛ n t'a ka situation dɔn n t'a dɔn n'a condamnéla a kɔni tun bɛ kaso la sais pas n'a condamnéla mais nin fana ye infraction kura de ye tuguni déjà a tun bɛ problème min na nin n'o fana tɛ kelen ye dɛ o problème o kiri bɛ kɛ n'a condamnélen don déjà a b'o condamnation non seulement a b'o peine exécuter a filɛ ka évasion min fana kɛ tuguni kiri kura de bɛ dayɛlɛ nin na n'o ye evaz ye o yefaz fana kɔnɔna la i b'a ye sisi wɔɔrɔw de bɛna fara nin evzy ezy a bɛ fɛ i tɛzma fɛ cɛ kandi n tɛ nɔgɔya baara b'a bolo dɛ bɛ dɔn dɛ aa bɛ a a ye nin gɛlɛya yɛrɛ de dɔn ko psi bɛ foni yɔrɔ la an ka ototew bɛ fo an ka sɛsɛmaw n'i y'a ye nin baara kɛra o fana bɛ fo dɔnku nin baara ninnu bɛɛ kɔminen o de kɛra sababu ye binkalikɛla min n'a bolo la tɛgɛ ka se ka da a kan dɔn barafo ala boli barafo ala ppilasɔn halisa an b'a ɲini an ka ppilasɔn fɛ tuso u ka kopɛ nin bandiso u bolola u bɛ u bɛ sigida la u ka u densen ka mɛ bɛ taa tuso an bɛ siri an psizw kandi ye an b'u soutenir parce que u bɛ baara min na il faut pas que mɔgɔ k'u tɔgɔ cɛn kuwa bɛ baara la konate yɛrɛ dawuda konate a bɛ baara la a bɛ baara kɛ a bɛ baara ni situation bɛ yen a bɛ information di mɔgɔw ma waati à temps réel a b'a fɔ mɔgɔ a kɛra tan kɛra tan i b'a ɲɛ dɔn à travers lui sa i bɛ information bɛɛ sɔrɔ parce que prisonnier évadéli la n'u bɛ boli a bɛɛ la i b'a sɔrɔ garde dɔ bɛ touché garde dɔ bɛ bana hali ni hakili bɛ wadusɛn taacogo la n garde dɔ sa la siri ni bi o sa la dɔn ka vri kelen don a bɛ danger la an b'u fo halisa davantage état ye moyen d'u ma halisa état bɛ se ka fɛn o fɛn k'u ye tuguni u ka condition ka améliorer gandi o ka k'u ye si possible nin ko kɛra an bɛ se ka enseignement min fana tirer gandi u k'a lajɛ sisan kasoladen n'o k'a sɔrɔ u ka mɔgɔw jateminɛ fana parce que kasoladen Ee n'a bɛ deli ka marifa utiliser dan o mɔgɔ sugu u kana u bila ka taa civil ka ca yɔrɔ min na soit u k'a lajɛ ka dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama kaso dɔgɔtɔrɔso k'a renforcer pour que fɛn caman bɛ u ka se ka kɛ ou bien ni nin sugu bɛ yen u ka armée yɛrɛ ka yɔrɔ dɔw la est-ce que i y'a faamu armée ka mɔgɔw bɛ furakɛ yɔrɔ min na yɔrɔ bɛɛ militairement yɔrɔ ye u k'a lajɛ u tigilamɔgɔw u ka taa furakɛ o yɔrɔ la pour que nin ɲɔgɔn wɛrɛ a kana se ka kɛ tuguni dɛ merci beaucoup a an bɛ fo an bɛ mali polisiw fo ka kasobon gardienw an b'u bɛɛ lajɛlen fo u ye wulikajɔ min kɛ ka fasoden ɲumanw bɛɛ lajɛlen fana fo minnu y'a mɛn ka fɔ ko cɛ k'a bolila ka bɔ kaso la a bolila ka bɔ kunun furakɛli de senfɛ parce que tun bananen don furakɛli de senfɛ a bolila ka tila ka information cari fan bɛɛ pour que tɛgɛ bɛ se ka k'a la an bɛ malien bɛɛ lajɛlen fo Amara sani an ka se Assimi ka invitation ma ka taa an bɛ an da don opération espoir tous FAMa n'o ye e ye Amara a ka di an ye i ka se k'i da don a la kosɛbɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi tiɲɛ yɛrɛ la mali transition bi ala ta kɔfɛ journalistew activistew chroniqueurw ani videomaniw mali kɔnɔ ani diaspora la nkalon haramu ye a bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don ne yɛrɛ ma deli k'a ye fɔlɔ ka fɔ vraiment tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mali journaliste ni activiste ni chroniqueurw a fanba ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka tɛmɛ nin kan parce que n'a jateminɛ bi a 90 pour cent a bɛɛ ko ko ka fanga in soutenu a activiste min ka influence ka bon n'i y'a ta ka jateminɛ min bɛ kɔfɛla la min bɛ Mali kɔnɔ ani videomaniw a bɛɛ lajɛlen bɛ ka transition soutenu o de kɛlen don ala tanuba ye bi bon opération e min filɛ nin ye bon a caman bɛ yen an grand frère yɛrɛ n'o ye eh, Jo Bala ye n b'a fɔ yan n y'a ka video dɔ lajɛ a tun ko opération e a daminɛna fɛn ma fa ye réellement n ko ni n nana plateau sanfɛ n b'a kuma fɔ aw ɲɛna n'o y'a sɔrɔ ni fɛn ma fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ la aw jɔtɔ o la don dɔ n tun b'a fɔ grand frère ye parce que n'i y'a ta ka jateminɛ k'a daminɛ Jo Bala la ka se Tunkara ma ka se général Chico ma ka taa taa se Momo ma Dani de Paris Jezon Balayira Jɛnɛ ninnu ani a ɲɔgɔnna caman u bɛ yen u bɛ ka video kɛ ani Morgan ninnu u bɛɛ lajɛlen cɛsirilen don n'a fɛn bɛ ni an ye information di an bɛɛ bɛ information kelen na a bɛ baara nɔgɔya an bɛɛ bolo voilà donc a ka d'an ye ka se k'i da don opération E in a nana cogoya min na mun na T-shirt kow nana ka na don a la ne yɛrɛ filɛ nin ye alhamdulila dɔ bɛ n yɛrɛ kan na bi bon fo se kɛra ministre ma u ka se k'a dɔn i ka se ka faamuyali ɲɛfɔliba kɛ kosɛbɛ voilà parce que aw bɛ ka kuma bi jamana kɔnɔdenw bɛ ka aw kumakan mɛn jamana kɔnɔdenw bɛ ka aw kumakan lamɛn donc a ka kan ni fili yera yɔrɔ min na u ka se k'a fɔ aw ye o fana b'a yira ka fɔ aw bɛ yɔrɔ min na aw ka d'u ye kosɛbɛ voilà. effectivement gandi i ka nin kuma a diyara n ye surtout i bɔra ka ala an grand frère n'o ye jo bala ye effectivement u caman ko u ma fɛn faamu fɛn ma fu ye mɛ faso kanu b'u la hali n'u m'a faamu u b'a soutenir k'a sababu kɛ faso kanu b'u la mɛ a ka kan explication ka di opération espoir n'i y'a ta k'a lajɛ a kɔrɔ de ye mun ye an ka armée o ye an jigi ye mon armée mon espoir idée in yɛrɛ ma bɔ ne la gandi a ma bɔ ne la idée in bɔra groupe dɔw de la mɛ ne yɛrɛ ka idée mɛn sa gandi n'i bɛ faso fɛ n'i ye ko o ko ye gandi n'o y'a sɔrɔ a ko ka ɲi gandi a b'i ka faso sankɔrɔta a bɛ i ka armée sankɔrɔta gandi i bɛ don a ko la sinon ne yɛrɛ ka opération espoir mon armée mon espoir ne ka kuma mɛn n y'a mɛn segu tunkara de la donc n y'a mɛn ale la est ce que i y'a faamu gandi ne ma dɔwɛrɛ kɛ o mon armée mon espoir gandi o ye tiɲɛ ou bien tiɲɛ tɛ kuma in la mali armée an jigi don ou bien an jigi tɛ gandi an jigi don n'i y'a ta k'a lajɛ idée in nana mun na parce que yanni nin cɛ ne delila ka n ka idée in fɔ a kan mɛ ne m'a fɔ ka taa nin sens la n ko mɛ n k'an ka bɔ ka armée soutenir mura situation min kɛra tan gandi i b'a ye k'a fɔ u ye nkalon min ta k'a da an ka armée la gandi a man ɲi sɔrɔdasiw moral ma a b'u moral tiɲɛ n'a fɔra olu bɛ ka nin baaraba min kɛ mɔgɔw ka sɔrɔ min bɛ taa nkalon da olu la k'u bɛ ka sibiliw de faga gandi gandi a dusu kasi ka bon a dusu kasi ka bon ni anw cɛ a tun bɛ kɛ problème a bɛ kɛ problème ye donc o de la an ka image dɔ yira an ka symbole dɔ yira armée ye an jigi ye armée bɛ ka fɛn o fɛn kɛ armée tɛ ka baara kɛ dɛ c'est comme gandi e de bɛ k'a kɛ ne de bɛ k'a kɛ est ce que i y'a faamu mɔgɔ o mɔgɔ b'an suivi activiste kunda bɛɛ de bɛ ka baara kɛ ni armée ye kisɛ ci a ye mugu ci a ye bɔmu ci population de y'a mugu ci olu de y'a kisɛ ci olu de y'a bɔmu ci ni conséquence b'a la ni conséquence b'a la population de don parce que o kun ye mun ye gandi i b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ k'an ka armée tɔgɔ cɛn u m'a kɛ kunfɛ parce que sariya dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko droit international humanitaire o sariya bɛ mun de yira ko ni ko sugu dɔ kɛra ko ni danatɛmɛ wale dɔ kɛra u bɛ ka sibili faga armée fɛ c'est à dire armée dɔrɔn tɛ jalaki dɛ o sariya in bɛ min fɔ armée kɔnɔ mɔgɔ min y'a kɛ mɔgɔ min nɔ b'a la sɛfu min nɔ b'a la o sɛfu de bɛ minɛ ka kiri est ce que i bɛ ka kuma in faamu donc n'aw ma armée soutenir nin senfɛ gandi ala k'an kisi anw k'an jɔ u ka taa nkalon ta k'a da an ka armée la ka nkalon ta k'a da mɔgɔ dɔ la gandi o kɔrɔ ye sarasiw ye baara min kɛ parce que o b'a jira k'a fɔ o sarasi personnellement ale ka responsabilité personnelle o de bɛ engagé donc armée yɛrɛ ka responsabilité tɛ engagé bon gandi n'a to o ko sugu ka jɛ o est ce que a tɔ la a tɛ sarasiw siran kɛlɛ ye a b'u a b'u décourager a b'u démoraliser u b'a fɔ ko jaa olu bɛ ka kɛlɛ min kɛ jaa u kelen de don jaa u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ni ko y'i sɔrɔ jaa i kelen bɛ to i yɛrɛ la mais n'u y'a dɔn u bɛ ka kɛlɛ min kɛ ni ko y'i sɔrɔ ko ye mali de sɔrɔ olu mana mugu ci mali de ye mugu ci olu ka ko o ko malidenw de y'a kɛ gandi n'o don gandi u b'u yɛrɛ faga kɛlɛ la siran tɛ se ka na u dusukun na i b'a ye k'a fɔ u ka kan ka baara o baara kɛ u tɛ hésiter baara la u bɛ a kɛ mais n'i y'a dɔn ko baara o baara ko tɔgɔcɛn bɛ se ka bɔ a baara kɔnɔna la gandi o baara la i bɛ sigasiga armée dun bɛ baara min na u ka opération na sigasiga man kan ka ye i sigara dɔɔni dɔrɔn parce que u bɛ mugu de cɛla ni sigasiga donna hakili la hali dɔɔni dɔrɔn gandi ni ala ma jan kɛ balle bɛ se k'i sɔrɔ armée tun ka kan ka renforcer de confiance la armée k'a dɔn ko population b'a kɔ armée k'a dɔn k'ale bɛ ka baara o baara kɛ ko population yɛrɛ de sɔnnen don ale ye o de la ne initiative n y'a mɛn an kɔrɔkɛ la n'o ye Seku Tunkara ye dɔrɔn ne ye n lancer a la parce que u y'a jira k'a fɔ initiative in mon armée mon espoir gandi a t-shirt a ye mɔgɔ o mɔgɔ diya a dila yɛrɛ min ka gɛlɛn lettre E ka kala armée mana E ye dɔrɔn a y'a ye drapeau la a y'a ye batimaw na a y'a ye motow la armée ka nisɔndiya a k'a fɔ cɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka baara kɛ jaa an ka population sɔnnen don an ye jaa an ka population bɛ an kɔ jaa an ka population u jigi yɛrɛ de ye anw ye gandi pour que ka dɔ fara u ka courage kan ka dɔ fara u ka jagɛlɛya kan gandi pour que ni tasuma bɔra sira o sira la u k'u jɔ tasuma ye o de kɛra opération mon armée est mon espoir opération E donc espoir in o ye signe E de ye donc dɔwɛrɛ tɛ an k'an ka soutien an ka kanu yira t-shirt ko ninnu olu ye dɔwɛrɛ ye dɔrɔn gandi ka ko de diya dɔrɔn quoi olu ye soutien yɔrɔw de ye est ce que i y'a faamu gandi ee finitigiw u mana yaala yɔrɔ o yɔrɔ u mana yaala mali région fan tan ni naani bɛɛ u bɛ ka gololoki ye gandi a bɛ dɔ de fara u ka pkɔlɔsi kuma u b'a dɔn k'a fɔ kɛlɛ daga la cɛla ma ka sɔn ka défaite kan a b'a to an ka autoritéw u b'a to u bɛ halisa continuer ka dɔ fara maramafɛnw kan parce que u b'a fɔ ko malidenw jigi de ye armée olu yɛrɛ ka légitimité gandi autorité de la transition u ka légitimité yɛrɛ fanba bɛ ka bɔ armée la n'i y'a ye mali den bɛɛ bɛ ka kɛ mali fɛ bi Gandhi mun de bɛ k'o kɛ armée bɛ ka baara min kɛ parce que an ye plus de an ye plus de huit ans ɲɔgɔn kɛ ou bien sept ans Gandhi tubabuw nana k'an ka armée lagosi u y'a yira an na k'an ka cɛw tɛ se kɛlɛ la ko tuma bɛɛ ko ni mali armée ye kɛlɛ daminɛ Gandhi ko repli tactique i yɛrɛ kun b'o kuma ninnu mɛn an tun bɛ nin mɛn repli tactique IBK ka taa waati min ko nin tun bɛ fɔ an ye koyi en même temps waati o waati a chaque attaque nin kuma kelen de bɛ fɔ an ye ko repli takiti y'a defe de tun bɛ yen a mɛn ta i b'a ye k'a fɔ tuguni u ye fɛn jumɛn fɔ k'an ka hamɛ fɔrɔmelen tɛ k'an ka saraso hali ka oererasɔn kɛ u yɛrɛ dama qu cɛw ka ye weele ɲɔgɔn fɛ k'an kɔrɔ tɛ ko ko n'a ma fara ka oererasɔn gadi n'an ma mugu ci ɲɔgɔn na i b'a ye ka tɛmɛk ni sira tɛsi bɔ kan tɛ se nin si la hali ni hakili b'a la den du so pa que hamɛ selen tɔnmɔtu n'a hakili b'a la u kɛlen ka tɔnmɔtu v bere mɛn libération kɛra mais halisa terroristes w tun bɛ yen kelen kelenni yɔrɔw la n'i hakili b'a image la u ni français w jɔlen bɛ automatiquement terroristes w ye attaque dɔ lancer u y'an ka armée ka image bɔ est ce que y'a faamu bon muguw bɛ ka ci jɔ cogo dɔ a jaw kɔni i b'a ye k'a fɔ c'est à dire a ja a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ i ka armée la quoi u y'o image kɛ propagande la pour que ka an la décourager armée la ko ni san tan tɛ an ka armée tɛ se ka jɔ Gandhi anw nana ka n'a ye n ko jaa nin bɛɛ ye nkalon de ye u bɛ ka formation ko kuma min fɔ ko union européenne nana former Gandhi a bɛɛ ye nkalon de ye a si tɛ tiɲɛ a si tɛ tiɲɛ union européenne ma formation kelen kɛ Mali kɔnɔ an ka armée tun tɛ min dɔn union européenne ne yɛrɛ bɛ ka nin révélation f'i ye u ma formation kelen kɛ an tɛ min dɔn Gandhi u bɛ formation fɛn fɛn kɛ la an ka mɔgɔw tun b'a bɛɛ dɔn union européenne nan'a sɔrɔ garde b'an fɛ yen gendarmerie bɛ yen o est ce que y'a faamu polisi bɛ yen force spéciale bɛ yen béret rouge tun tɛ yan Assimi ninnu ka unité bɛ yen union européenne nana ninnu bɛɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ an fɛ yan kan ma ka bɔ n tun taa dɔrɔn ka marifa ci exercice en même temps i b'a dɔn k'a fɔ ko formation ye nkalon ye mun na olu bɛ k'an former minɛn min na o ye irisi ka matériel ye olu yɛrɛ t'o matériel dɔn e tɛ matériel min dɔn e bɛ se ka mɔgɔ former o la kalachnikov ye jɔn ta ye irisiw ta don irisiw ta don douze sept minnu b'an ka fɛn na irisiw ta don ɔ e t'o dilan e bɛ se k'a fɔ k'i b'an ka armée former olu la cogo di? avion minnu b'an bolo Russie ka avion don an ka BRDM ninnu Russie ka BRDM don e bɛ se k'anw ka armée former o la cogo jumɛn na? i b'a dɔn ko nkalon de don i m'a ye u nana bloc kan ko formation k'u ye GTIA naani naani wa duuru ɲɔgɔn former ko GTIA Waraba Sigui Elou a bɛ a ka ca quoi Gandhi u ye GTIA fɛn fɛn former est ce que i y'a mɛn k'u ye succès kɛ? non ne hakili t'a la n hakili t'a foyi la. N b'i hakili jigin an ka cité kelen bɛ yen, o tun donna Musa Mara nɔfɛ kidali la, ɔnhɔn, a ko labanna an ka kidali ko labanna cogo min na, an tɛna an da don o la parce que janfa b'a kɔnɔ quoi mais a kɛra cogo min na, n'o ka sɔrɔ u tun y'u former i b'a ye k'a fɔ sebaaya an ka armée tun b'a sɔrɔ donc u y'an ka mɔgɔw former u ma blindé d'u ma est ce que i y'a faamu forma o de la n ko formation tɛ blindé t'u bolo marifa t'u bolo est ce que i y'a faamu u ma avion d'u ma nka ni Russes nalen o

donc mouvement in filɛ ta a lancera anw y'a ye anw y'a kuma mɛn est ce que y'a faamu idée in nana hakilina in nana ne kɔni hakilina in mɛn personnellement segu la an k'an ka armée soutenir mon armée mon espoir donc gandi anw filɛ nin ye ka don a idée promotion na parce que a ka ɲi gandi ni ko ko ka ɲi an bɛ don a la o ye faso kanu de ye quoi gandi n'a fɔra bi ko faransi ka taa o meeting na o n'i y'a ta k'a lajɛ o gandi ni faransi ka taa n'o ye ne ŋaniya o est ce que ne b'a to ko n ka wele i b'i sen don a la anw y'an sen don ko in na de est ce que i y'a faamu donc sinon ko ko in k'a organiselen don ou bien ko a bonya ka taa da mɔgɔw kan est ce que i y'a faamu peut être olu kan ka kɛ quoi mais en tout cas personnellement anw y'an sen don a la sen don cogo min na gandi o ye o de ye an y'a kuma mɛn tellement que hakilina in ka ɲi a diyara an ye an yɛrɛ y'an sen don a la an yɛrɛ ko n'an bɛ se ka t-shirt bɔ pourquoi pas an t'a t-shirt bɔ n'a ka di mɔgɔ minnu ye i b'a san an bolo n'a man di min ye gandi i kana san i bɛ se ka e gandi n'a ka di e ye i ka forokiya n'a ka di e bɛ se ka e k'a la a kun ye k'a jira armée k'a dɔn ko gandi bɛ k'a soutenir e ka nin studio ye n'a ka di ye gandi bɛ se k'a bɛɛ kɛ e ye n'a ka di ye i b'a k'i ka moto la n'a ka di ye i b'a kɛ katakatani na n'a ka di ye c'est à dire kana san mɔgɔ bolo quoi i sigi dɔrɔn i k'a kɛ objectif ye mun ye armée man'i yɛlɛma chaque fois a ka e ye a k'a dɔn ko population jigi de b'ale kan donc sisan ee yɔrɔ dɔw kɛra an bɛ olu excuse présenter par exemple i n'a fɔ kɔrɔ jɔbala ninnu u ko a bonya ma da u kan c'est à dire an b'a bonya da u kan je pense que mɔgɔw sɔrɔla minnu y'u contacter ka ko in bonya da u kan pour que a ka kɛ mouvement d'ensemble ye mali kɔnɔ mali kɔ kan est ce que y'a faamu gandi bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ e na bɛɛ ka hakilina ta e in ka bɔ mali yɛrɛ kadire la gandi e in ka taa kɛ farafinna est ce que y'a faamu i b'a kalama ko nin mouvement daminɛla a lancelen kɔ farafinna dugu baden de bɛ ka e kɛ yan mɔgɔw bɛ k'a k'u ka t-shirt kan c'est à dire euh, siga t'a la a bɛ ka sanga sɔrɔ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliyɛnden bɛɛ y'a ye bi ala ta kɔfɛ nin fanga min bɛ n'o ye an jigi ye ni an ma bɛn ko la nin na fo ka diɲɛ kɛ ne ma da a la n'an bɛ se ka bɛn ko la tuguni parce que an tun bɛ ka jamana marabaa min ɲini o ye ninnu ye déjà n y'o de fɔ mali bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye mali influenceurw ta ka jateminɛ minnu bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ kuma n'u kumana kumakan bɛ lamɛn hmm. journaliste kunda activiste kunda video man kunda chroniqueur kunda a fɛn fɛn bɛ yen bi k'u lamɛnnen don influence b'u la i bɛ se k'a fɔ a bɛɛ bɛ ka fanga in dɛmɛ bon i b'a sɔrɔ fɔlɔ an ka hakilinaw tun tɛ kelen mais bi a influenceur bɛɛ de bɛ ka fanga in dɛmɛ o ye ala tanuba ye an ka se ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mali ko in a ka se ka sigi sen kan ni jɛ na ani gandhi ka yɔrɔ dɔ fana fɔ c'est à dire e i k'a k'i ka tisɔriti kan o bɛ k'a fɛ a ma dabɔ wari ɲini kama a dabɔra faso kanu de kama i bɛ se k'a kɛ cogo cogo i k'a kɛ ten parce que an y'a ye réseau kan mɔgɔ mɔgɔ dɔw fana bɔra k'a fɔ ko olu bɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko arnaque ou bien k'a wari bɛ taa min a wari bɛ taa gandhi amara olu min filɛ ne mhm. c'est à dire an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ an da don o bɛɛ la c'est à dire ni waa kɛmɛ bɛ ne bolo mhm. ne ye n kun wari waa kɛmɛ bɔ n y'a don tisɔriti la mhm. jamana kɔnɔdenw ko u ka armée ka di u ye o tisɔriti n b'a feere a kelen kelen feere waa fila waa fila hali ni ko ko n b'a a kelen feere waa tan arnaque t'o yɔrɔ la ne kun wari de bɔ k'a don a la n'i ka armée ka di i ye mm. n'a se b'i ye mm-hmm. i b'a bɔ k'a don a la i b'a baara kɛ dɔw bɛ yen mm-hmm. olu tɛ tisɔriti san olu bɛ wari bɔ k'a di mɔgɔw ma an bɛ ka kuma min kɛ tan diɲɛmɔgɔ ka an lamɛn mm-hmm. nin sen fɛ mɔgɔw bɛ ka u seko bɛɛ kɛ anw ye est ce que arnaque b'o yɔrɔ la dɔw bɛ crédit ci an ma dɔw b'u seko bɛɛ kɛ an ye i tɛ se k'a fɔ ko dɔwɛrɛ c'est à dire o tɛ diyagoya fɛn o tɛ foyi foyi ye tisɔriti bɛ n bolo yan bon nalen don ka kɛ c'est à dire euh, notre armée notre espoir mhm. bon e b'a kan a tisɔriti bɛ ka feere ni min y'a san alhamdulila n'i m'a san fana alhamdulila c'est à dire dɔwɛrɛ foyi tɛ c'est à dire a bɛ k'a yira bi dɔrɔn an bɛ yɔrɔ min na bi mhm. mali armée ka di maliyɛnw ye o tɛ dogo la assimi y'a dɔn bi mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn bi k'a fɔ u bɛ yɔrɔ min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bi mhm. jamana kɔnɔdenw u bɛ jamana marabaaw fɛ bi nkalon haramu ye bon n'i ye tisɔriti in fana jateminɛ tisɔriti kuma fɔli bi ka na se bi ma a bɛ ka sanga sɔrɔ a bɛ ka san sanni tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ ko ne min bɛ ka kuma fɔ ko ne de don ne tɛ tisɔriti bɛ ne min fana kan na ne fana tɛ tisɔriti bɔ kun ye mun de ye armée donc a bɛ ka san armée de kama ne la diyanye tɛ kumakan min bɛ ka bɔ ne da o tɛ mais armée kanu de kama u bɛ k'a san armée kanu de kama donc i mana kɛ mɔgɔ cogo cogo ye c'est à dire u bɛ tisɔriti n'a fɔra ko tisɔriti b'i bolo u b'a san i bolo parce que u ka armée kanu b'u la a banna a kun ye o dɔrɔn ne fasodenw ka se k'a faamu bɔn kɔmi e yɛrɛ o kuma fɔ sinon ne ka principe ye min ye mhm. jamana jɔ n'i y'a sira ta ka ban déjà i bɛ taa mais min ye retroviseur ye kan'o k'i la ka kɔfɛla lajɛ kuma caman bɛ ka fɔ mais an bɛ ka min kɛ faso in ye ala de b'a dɔn ala ɲɛ b'a la a banna quoi ala ɲɛ b'a la voilà i n'a fɔ pour que ka kuma conclure i b'a ye k'a fɔ ee t-shirt in n'a se kɛr'i a don n'a se ma k'i ye a don ee n'a se ma k'i ye kan'a san i ka armée soutenir cogo wɛrɛ la Gandhi n'i hakili b'a la anw ye campagne kɛ ee état tun ye compte dɔ dayɛlɛ ka armée dɛmɛ Gandhi e yɛrɛ b'a dɔn an bɛ campagne an ma kɔlɔkɔlɔ versement kɛ an yɛrɛ an kun wari bɔ ka verser pour que a ka taa armée ka compte la halisa an b'o campagne na a compte bɛ BDM na n'i bɛ fɛ ka armée dɛmɛ i bɛ se ka taa wari verser o la armée i bɛ armée dɛmɛli ka ca a bɛ se ka kɛ wari ye mais i ka kanu fana k'i ka kanu jira armée la Gandhi o fana y'a dɛmɛli dɔ ye Gandhi an bɛ ka nin baara min kɛ ne yɛrɛ ɲɛ bɛ transition bɛ ka taa cogo min na i b'a dɔn opération E yɛrɛ a bɛ sɔn ka kɛ i b'a kalama Afrique yɛrɛ indépendance symbole ye dans les jours à venir parce que mun na an bɛ ka tagabolo kura minnu ta k'a lajɛ e bɛ e bɛna tɛmɛ Mali kan ça ira au delà du Mali a bɛ ka taa sous région na Gandhi mɔgɔba de bɛ ka ne wele sous région na k'a ka di u ye u tɛ maliyɛn ye k'u b'a fɛ k'a don donc e min bɛna kɛ indépendance symbole de ye ka ban France la. ka taa ka tugu i ka armée kɔ k'i ka armée k'i ka jigi ye k'a dɔn diɲɛmɔgɔ tɛ se i yɛrɛ i ka compter i yɛrɛ ka force kan dans les jours à venir e kɔrɔ bɛ nin bɛɛ yira i bɛn'a ye farafinna bɛɛ bɛ e don donc minnu m'a faamu ee Djo Balla ka se activiste minnu bɛ yan minnu bɛ faransi an bɛ hakɛto ɲini u fɛ k'a ɲini u fɛ u k'a faamu sari hakilina in dabɔra dɔrɔn ka armée soutenir bɛɛ bɛ se k'a k'i ka niveau la n'a ye Djo Balla yɛrɛ diya e y'a faamu Gandhi Sénégal a yɛrɛ bɛ se k'a kɛ n'a ye Dani diya faransi a yɛrɛ bɛ se k'a kɛ n'a ye mɔgɔ min diya Sékou Tounkara Amérique ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc a bɛɛ kun ye hakilina kelen kuntilenna kelen an k'an ka kanu jira an ka armée la donc ka bɔ kuma kɔnɔ Gandhi i yɛrɛ ye min fɔ activistew ka se journalistew ma il faut an k'a lajɛ nin période kɔnɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an yɛrɛ an kana fɔ ɲɔgɔn an di ɲɔgɔn ma o la gouvernement ne de la k'a fɔ n gouvernement ka fɛn dɔ organiser Gandhi activiste fɛn bɛɛ bɛ ka transition dɛmɛ cadre de communication dɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na parce que i b'a sɔrɔ mɔgɔ damadɔ bɛ yen Gandhi mali kɔnɔ bi olu man ka fɔ ɲɔgɔn quoi n'a fɔra ɲɔgɔn dɔrɔn a bɛ mali jigi tigɛ quoi donc gouvernement yɛrɛ k'a la a'aw kadi ke parce que an bɛ waati kɔnɔna la an bɛ ka état ka communication de kɛ an bɛ ka état e y'a faamu a ka politigi an bɛ o promotion de kɛ n'a sera État yɛrɛ k'i sen don ko in na k'a organiser an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye o cadre kɔnɔ Gandhi hali formation coordination État yɛrɛ b'a fɛ ka hakilina dɔw véhiculer o bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la. d'accord Amara pour que k'a dɔn k'a fɔ armée kanu bɛ mɔgɔw la Mali dɔrɔn dɔrɔn tɛ ni mɔgɔ min hakili bɛ Ousmane Sonko ka affaire la ani eh, fɛn eh, ani eh, muso dɔ ka affaire la Sénégal a kɛra wagati min na o y'a sɔrɔ capitaine dɔ tun bɛ ko capitaine Seydina Oumar Touré. affaire wililen a nana ka na problème sɔrɔ bon fo a bɔra armée kɔnɔ a bɔlen armée kɔnɔ u ye appel lancer k'a fɔ ko k'a dɛmɛ parce que a tun bɛ baara min na c'est-à-dire faso kanu tun b'a la kosɛbɛ c'est-à-dire a ye fɛn fana jira k'a fɔ a tɛ se ka nkalon dɛmɛ cogo dɔ la i b'a dɔn appel lancéra waatinin kɔnɔ dɔrɔn wari min farala ɲɔgɔn kan ka se k'a di capitaine ma a ka ca ni vingt millions ye Sénégal yan tout près dɔrɔn juste ka se k'a jira munna mɔgɔw bɛ armée kanu o tun ye o yɔrɔ ye Amara ni an bɔra o yɔrɔ la an bɛ avancer an bɛ an da don fɛn min na sisan o ye an ka jamana ɲɛmaa n'o ye son excellence colonel Assimi Goyita an y'a mɛn k'a fɔ ko Katar roi nalen don k'a inviter k'a ka taa bon dɔw ka hakilina dɔw bɛ yen dɔw ko k'a fɔ est ce que nin tɛ CEDEAO ta ɲɔgɔnna ye dɔw fana ko an ma ko non ko nin tɛ CEDEAO ta ɲɔgɔnna ye parce que n'i ye Katar ta k'a jateminɛ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko Qatar ni terroriste tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ bon ni terrorisme bɛ Mali la cogo dɔ la bon Qatar dun bɛ ka Mali fana dɛmɛ ko est ce que n'a ni jamana marabaaw ye ɲɔgɔn ye est ce que o tɛ se ka kɛ sababu ye ka solution sɔrɔ terrorisme yɛrɛ la ko sinon ko nin tɛ Qatar tɛ jamana ye ko jamana min ni France bɛ se ka a manipuler o kɛra dɔw ka hakilila mais dɔw fana ko non ko Qatar ni France bɛ se ka kɛ janfa la ni an ka jamana ɲɛmaa taara ko ka se ka a kɛ cogoya dɔ la Amara e ka yeta ye jumɛn ye Ale la i b'a dɔn i ka nin analyse diyara n ye i ka nin question diyara n ye Gandhi c'est-à-dire n bɛna révélation ba de kɛ mɔgɔw ye ee i b'a kalama Mali ni Qatar cɛla la wagati kɛra Qatar tun bɛ terroristew financer n'i y'u ɲininka u b'a fɔ k'olu yɛrɛ tɛ ko État tɛ mais u k'a fɔ Qatariw a n'u ka organisation don k'olu de tun bɛ terroristew financer Gandhi i b'a dɔn o périodew tɛmɛna parce que wagati i b'a dɔn ko Qatar tun bɛ fili dɔ de kɔnɔ quoi telimankɛre bɛ ka tapsi bonyayana u ka mɛjatisasiɔn bonyayana a tun kɛra diɲɛ mɔgɔ kɔnɔ ko nɔrɔ kɔntoro tun bɛre bɛw de bolo kore bɛw de bɛ nɔrɔ kɔntorolen ko terirosu de sago bɛ mali nɔ la o de senfɛ kata ye dugu min ye bɛɛ b'a dɔn ka fɔ kata sigilen bɛ ptoro kan u ka soso fanba ye ptoro ye wa jirala dalen zan y'a kata ka tɔku de ye psira diɲɛ kɔnɔ kan dɔɔnin bɛ mɛ a man ca a bɛna ban o de la Qatar bɛ ka investissement kɛ pétrole domaine na u bɛ ka investissement kɛ hôtel baw jɔli la u bɛ ka investissement kɛ domaine wɛrɛw la hali chaînew sanni n b'a exemple surun dɔ d'i ma dɔrɔn n'i bɛ PSG dɔn Qatariw de ye PSG san u ye wari min don a la n'o équipe ye c'est énorme Gandhi Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain u bɛ ka investissement siniɲɛsigi futur u bɛ k'o investissement de kɛ multicanal ninnu i b'a ye k'a fɔ hali olu bɛɛ u ye dɔ san olu ka avoir la est ce que i y'a ye donc Qatar ale mago bɛ dugu jukɔrɔ nafolo la bɛɛ dun b'a dɔn dugu jukɔrɔ nafolo a bɛ mali kɔnɔ pétrole bɛ mali kɔnɔ gaz bɛ mali kɔnɔ uranium bɛ mali kɔnɔ Qatar dun spécialisélen ninnu bɔli la ɔ n'a fɔra ko yen yɔrɔ contrôle bɛ mɔgɔ minnu bolo Gandhi yɔrɔ kɔni olu ka faamuya la i k'a ɲini i ka gɛrɛ olu la parce que u b'a bila u kunna don na ni jamana tilala déjà anw ni ninnu ka di an bɛ se ka taa pétrole bɔ ninnu fɛ an n'u bɛ bɛn a la siga t'a la siga donc t'a la o tun b'u kunna mais transition in nalen tellement que armée ye bunteni siri terroriste la non Qatar y'a ka décision yɛlɛma Qatar ye terroriste financerli jɔ pepe parce que u nana ka n'a ye n'i ka wari ci terroriste bolo i y'a ci fu de la n'i ka wari di rebelle ma i y'a di fu de la parce que bi n'i y'i ka wari di terroriste ma u tɛna se ka nord contrôler n'i y'i ka wari di rebelle ma bi i b'a ye k'a fɔ olu tɛna se armée malienne na donc i mana i ka wari di u ye financement min kɛ u mɛnna financement fu de kan u tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ u mago tɛ ka ɲa wa u tɛna pétrole dingɛ kelen sɔrɔ mali kɔnɔna la donc u ɲɛ bɛ mali armée an bɛ ka minɛn minnu san an bɛ ka drone minnu san an bɛ ka avion minnu san u ɲɛ b'a la u y'a dɔn k'a fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ rebellion tɛna wuli mali kɔnɔna la u y'a dɔn k'a fɔ yanni diɲɛ wuli cɛ terrorisme ko tɛna wuli ni terrorisme bannen dɛ donc mali yɛrɛ de bɛna ale a ka dugukolo sécuriser a ka pétrole a b'a bɔ mɔgɔ min y'a diya a b'a d'o ma o de la Qatar ye fɛn yɛlɛma u ka kegun kojugu san u ye coopération ta ni mali état yɛrɛ ye nin de kuma tiɲɛ kuma tiɲɛ yɛrɛ filɛ kuma tiɲɛ de nin u ye coopération ta ni mali état yɛrɛ de o de la Gandhi c'est à dire ee n'i b'i ka armée labɛn a labɛn dɔrɔn quoi n'i m'i ka armée labɛn bɛɛ bɛ malobaliya k'i la ɲɛdɔnya bɛ k'i la u t'a fɔ ko n'i ɲɛ kɛkɛnɛ u bɛ basi mugu fili a la quoi donc Gandhi i b'a kalama waati la anw ka armée tun tɛ selen don k'i jɔ sen kelen kan ka sababu kɛ fo politique armée yɛrɛ tɛ dɛ politicienw ye armée tiɲɛ o de y'a to Qatar tun bɛ ka nin ɲɛdɔnya kan a bɛ ka terroriste financer Qatar de san terroriste financerli dabila ka sababu kɛ mali armée montée en puissance i ka ko ta ni ko tigibatigi yɛrɛ ye au lieu que i ka taa wari fu fili ji la quoi ni Qatar ye wari di n'u y'a don armement min na Mali armée b'a armée de armement détruit Qatar mana wari di ko rebellion k'u labɛn n'u ye minɛn o minɛn san Mali armée b'a minɛn bɛɛ détruit ka ni Qatar y'a dɔn san k'an gɛrɛ Mali la kɛlɛ in sera a ban wagati de ma pour que an ka se ka anw ka kɛ mɔgɔ fɔlɔw ye minnu bɛ se ka contrat sɔrɔ Mali pétrole ko la Mali sanu ko la est ce que i y'a faamu

c'est-à-dire milliard tan ni duuru e k'o minɛ i ka taa n'o to don i ka sɔn dɔ na o ye fu de ye a tɛ sara quoi cadeau quoi parce que investissement o bɛ juru ni fɛn minnu a bɛ sara de o mɛ ko ko nin ye cadeau ye dɔrɔn quinze milliards c'est-à-dire ni mago bɛ mɔgɔ bolo fana i b'a nɛgɛn quoi i bɛ wari dɔ d'a ma k'a dusukun ɲagali quoi donc u ye wari dɔ d'a ma n'o ye quinze milliards ye tan ni minɛ sisan ani aw ka baara kɛ te u b'o nisɔndiya de kɔnɔna la quoi c'est-à-dire u bɛ fɛ ka ko ta n'a tigibatigiw a kɛra u yɛrɛ kɔnɔ ko non ko premier ministre yɛrɛ jɔda ka dɔgɔn quoi c'est-à-dire an ka président yɛrɛ wele ani président yɛrɛ ka a siɲɛ quoi n t'a dɔn n'i bɛ ka ko in faamu wa c'est-à-dire u bolo yɛrɛ teliman kɛ sisan u bɛ fɛ u ni mali autoritéw ka collaborer parce que u ɲɛ bɛ rebɛliw fanga dɔgɔyara o de la i b'a ye k'a fɔ u ye président asimi inviter k'a ka na u bɛ fɛ olu yɛrɛ ni asimi ka ko ta u ka ko ta n'a tigibatigi ye parce que katari u bɛ faransi u ni faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ye tiɲɛ mais kana ye ta u fana bɛɛ b'i ka intérêt de ɲini faransi ɲɛ bɛ mali pétrole la cogo min na katari fana ɲɛ bɛ mali pétrole la ten faransi ɲɛ bɛ mali gaz la cogo min na katari ɲɛ bɛ mali gaz la o cogo kelen na donc katari bɛ k'a ka intérêt ɲini sisan u ye terrorisiw financeli dabila u ko k'u ni mali armée de b'a traiter ala kama tɛ o amara i ka nin révélation in nin bɛ fasoden caman lafiya Nkalon amara ye nin analyse min kɛ nin de analyse tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ sisan sans mentir nin de analyse tiɲɛ parce que mɔgɔw bɛ ka siranya kɛ ka taa niveau min na asimi kana taa kana taa mais i bɛ ka analyse min kɛ ni fasodenw ye nin lamɛn bi u b'a dɔn k'a fɔ cɛn yɛrɛ la i bɔra ka nin kumakan min fɔ hali ni sini asimi k'a ka se ka taa nin weele jaabi c'est-à-dire a risque ka dɔgɔ a risque ka dɔgɔ mais kɔmi nin ko ma malidenw kun minɛ par exemple fana jago gandi i bɛ ka jamanadenw de lamɛn quoi ni ko kun na waati min na kana o kɛ quoi sinon a risque ka dɔgɔn ni analyse ta k'a lajɛ parce que gandi bi faransi dɛsɛra équation kelen de la gandi e b'a dɔn façon dont maliden banna faransi la hali n'i ye asimi bɔ yen su de bɛ bɔ maliden tɛ sɔn an bɛ yɔrɔ min na bi i y'a faamu e nɔ asimi bɔ yen mali c'est-à-dire u y'a ɲɛ yɛlɛ sira min na wa gandi yɛlɛma cogo de tɛ na quoi i m'a ye faransi o de dɔn n'i hakili b'a la u bɛ fɛ ka don ala an ka mali média dɔw la pour que ka se ka faransi tɔgɔ duman fɔ quoi faransi bɛ ka politigi dɔ de kɛ san i fo k' ale k'a ka image soigner o de la don dɔ n'i hakili b'a la ye an ka primature ye kankari da k'an ɲɛ bɛ est-ce i y'a faamu chaîne dɔw kunnafonidi sira dɔw k'u bɛ ka faransi opération barkhane promotion a n'a publicité kɛ k'u ka sabali u k'a dabila donc gandi bi bi na n'i y'a ta k'a lajɛ mali armée ka montée en puissance a y'a to diɲɛ an bonya Qatar ye an bonya dugu wɛrɛ fana bɛ na ka na an bonya donc risque kɔni a minimiserlen don mais président i b'i ka jamanadenw de sago kɛ Qatar u nisɔndiya kojugu sisan u ɲɛ bɛ mali nord bɛ ka sécuriser terrorisme bɛ ka dɔgɔya bi bi in na Qatar bɛ fɛ k'i bolo di mali bolo de ma c'est-à-dire u ka faamuya la premier ministre yɛrɛ au lieu parce que président ka girin premier ministre ye quoi e y'a faamu n'i ye marché sɔrɔ ni président kan ye su o ka girin ni premier ministre fana ta ye donc o de la u ko k'u mago bɛ asimi yɛrɛ la i m'a ye mali ko ko mali y'u inviter k'u ka na a ka di u ka président ka na u ka contrat dɔw signer u ko k'olu ye naali dɔ kɛ ko sisan ko tour bɛ mali autoritéw de fana la notamment u ka président u fana ka déplacer kan ko Qatar de la ka na n t'a dɔn roi de bɛ wa émir o de la k'i déplacer ka na mali la i bɛ ka ka tan kɔnɔ donc ko mali jamana ɲɛmɔgɔ k'o de ka kan ka i déplacer donc ko in a réalité ye nin de i vri coopérer mais n na a bɛ gɛlɛnso traité kɔ a bɛ contrat la i tɛ se ka olu signer Gandi ni nin sanfɛmɔgɔ tɛ quoi c'est-à-dire u ma ka jɔ premier ministre bɛ se ka signer quoi mais olu fɛ u bɛ fɛ k'u gɛrɛ mali la yɛrɛ yɛrɛ de quoi u bɛ fɛ k'u gɛrɛ an na yɛrɛ yɛrɛ de donc risque ka dɔgɔn parce que n'i y'a ta k'a la minɛn min b'an bolo an ka territoire sécurisé Qatar b'a dɔn n'a ye wari di terroristes ma a ye wari fu de d'u ma i ka wari di Mali ma bi ka Mali dɛmɛ i k'i ka marché garanti o ka fisa i k'a di terroriste ma a ka kɛ warifu ye i tɛna marché sɔrɔ d'accord merci beaucoup Amara nin b'a to an ka thème saba an tun ye thème saba min ta nin bɛ dan sigi o thème saba la kuma kuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo ka lase maliyɛnw ma ee kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo ka lase maliyɛnw ma Gandi toujours ka e i n'i ka technicien k'aw fo k'aw barikada a ka faso kanu na bɛɛ ka espace de vérité émission n'i y'a ye dɔrɔn a partager i k'a aimer o tɛmɛnen kɔ k'a fɔ malidenw ye an k'an ka transition soutenir an kana an ka transition labila k'a fɔ malidenw ye tuguni mɔgɔ o mɔgɔ i bɛ taji feere terrorisiw ma i bɛ terrorisiw soutenir hali k'u ka kuma encourager i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ fasoden ɲuman ye bɛɛ k'o sira bila n'i bɛ information fɛn o fɛn kalama terrorisiw kan i jija i k'a lase an ka lakana tigilamɔgɔw ma an bɛ ka degun fitinin min sentir yanni n'o ye gɛlɛya fitinin ye an ka jija an ka o kun an kana sɔn nin période kɔnɔ kuma kelen bɛ yen o kana bɔ an da quoi k'a fɔ ko asimi bɛ ka baara min kɛ k'an bɛ ka gɛlɛya min sentir ko asimi nɔ don gandi n'o tora ka fɔ u bɛ baara ni sacrifice min na a b'u la décourager il faut pas que o ka bɔ an da an ka muɲu dɔrɔn an tɛ san kelen sɔrɔ ko in na ko in bɛ ban lafiya bɛ na mali kɔnɔna la mali bɛ diya

n'a b'a fɛ ka taa hiji la ani umra la ala ta kɔfɛ a y'a jigi ta k'a da agence de voyage al umra mɔgɔw kan bɔlen kɔfɛ ye an bɛ boisson hiver mɔgɔw fo nin kɔni ni sun tigɛra n'i ye nin kelen min kɔni ani suguri dumu waati ka kelen min i bɛ tile bɛɛ lajɛlen kɛ kuraji b'i la fɛn kelen don sinɔn aw ɲɛ bɛ n yɛrɛ la sunnen don mɛ suguri dumu waati n y'a a den kelen min o de nalen don ka n galabu kɛnɛya nin cogo in na donc an b'a fɔ ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wasalamu

nɔnɔmugu gadani sitɔrɔn gadani fɔɔ ka taa se te gadani ma ale ni lɔgɔti gadani nunu ye poroduwiw ye minnu be dilan anw yɛrɛ fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sosiyete dramera e frɛri maaw fɛ ni mɔgɔ min mago be nin poroduwi nunu na i be se k'i senfa biribiri ka se butigi la mun tɔgɔ ye ko butigi sɛti ɔnzi sɛti ɔnzi ale carilen don bamako fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen de la ni o fɛnɛ ye sosiyete daramera e frɛri maaw ka butigiw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ o be tali kɛ halles de bamako kɔnɔna na ni i b'a fɛ ka i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la mun be tali kɛ 76 14 19 19. sɛti 11 de ye sebeninkɔrɔkaw ale ni lafiyabugukaw aw be se ka aw senfa biribiri ka se jikɔrɔni fɛn min ye 20 mɛtiri yɛrɛ ye o kɛrɛfɛla ye cɔyi ni ani restaurant sibi center u man jan ɲɔgɔn na walima n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka wele i be se ka nɛgɛjuru sira ta mun be tali kɛ 76 72 19 19 kalabankɔrɔkaw fɔɔ ka taa se kabalakaw ma aw be se ka aw senfa biribiri ka se cɛbani fɛn min ye lise denba kanda keita o kɛrɛfɛla yɛrɛ la cɔyi wala n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele i be se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la 74 62 19 19 o tɛ a bannen banankabugukaw aw fana be se ka 7 11 maaw lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la mun bɛ tali kɛ 79 91 19 19 ni banankabugu ta ni o bɛ lise ibrahima ly yɛrɛ kɛrɛfɛ yɛrɛ cɔyi u ma dan produit gadani dɔrɔn fɛnɛ ma fɛn min ye produit wɛrɛ caman ye o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mun bɛ tali kɛ malobɔrɔw fɔɔ ka taa se nɔnɔmugubɔrɔw la jus kɛrɛnkɛrɛnnen ɲumanw o bɛ u ka yɔrɔ la ale ni boisson dumanw fɔɔ ka taa se savonw ma déodorantw ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni mɔgɔninfin yɛrɛ kasa jago duman nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la fɛn min mayonnaise petit matin ye o bɛ yen fɔɔ ka taa se moutarde dumanw ma ale ni petit poisw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka wasa sɔrɔ dumuniko ta fanfɛla fɛ a fɔ ko société dramera et frère Lafiya bulonba. Supermarché abiba mariketi supermarché abiba mariketi maaw tɛ yɔrɔ dogolen na olu sigiyɔrɔ bɛnnen don ɲamakɔrɔ cité unicef ma fɛn min u ni cité des enfants yɛrɛ man jan ɲɔgɔn na station totali kɛrɛfɛ yɛrɛ cɔ ye n'i ko supermarché abiba market a fɔ an mago bɛ se magoɲɛ minɛn misɛnnin fɛn fɛn ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la u ko ko an musolakaw ka lafiya ko o de ye olu ka laɲini ye o de hukumu kɔnɔna na sa sogo lasagolen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲuman o bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la ka san dɔrɔn ka taa kɛ daga la fɛn min ye u nana an lafiya tobilikɛ minɛn ko o fɛnɛ ta fanfɛla la dumunimɔgɔ minɛn ɲumanw nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la mɔnikuru lasagolen fɔɔ ka taa se makɔrɔniw ma o ni malo kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u ka yɔrɔ la wa ko i ye so furan ko k'a jɔsi ko kasa gɛlɛnnin b'i ka so kɔnɔna na ayi o banna supermarché abiba mariketi mɔgɔw fɛ yen nɔ fɛn min ye kasadiyalan ɲuman deodoran dumanw ye ɲɛgɛn kɔnɔna ale ni so kɔnɔnaw kama fɛn min ye fotewiw bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ a la o b'u fɛ yen nɔ ka hadamaden yɛrɛ fɛnɛ kasa diya a fɔ supermarché abiba mariketi mɔgɔw fɛ yen o ma dan o fɛnɛ dɔrɔn ma dɛ fɛn min ye minfɛn sanumanw ye u bɛ u fɛ yen nɔ minijiw b'o la fɔɔ ka taa se boisson énergétique ani an ka sucrerie dumanw ma nɔnɔkɛnɛw b'u fɛ yen nɔnɔkumu sukaromaw bɛɛ lajɛlen de bɛ u ka yɔrɔ la n'i b'a fɛ k'i to i sigiyɔrɔ la ka nɛgɛjuru banban ka supermarché abiba marketi maaw lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ 78 68 17 68 supermarché abiba marketi an lafiyara al umura bɛ silamɛw kunnafoni k'a bɛ dugutaa kɛrɛnkɛrɛnnen min labɛn san ba fila ani mugan ni fila umura hukumu kɔnɔna na ko o tɔgɔsɛbɛnw bɛ sen na Hijikɛla minnu b'a fɛ ka taa umra la ɲina sunkalo dɔgɔkun fɔlɔw la ni o b'a daminɛ avrilikalo tile naani ka taa bila a tile tan ni seegin na san ba fila ni mugan ni fila ko o musakaw be t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa bi seegin na minnu b'a fɛ ka taa sunkalo dɔgɔkun labanw na n'o b'a daminɛ avrilikalo tile tan ani wolonfila ka taa bila mɛkalo tile fila la san ba fila ani mugan ni fila o musakaw be t'i jɔ sefa wari miliyɔn fila ani waa kɛmɛ ni mugan na al umura b'a da silamɛw tulo kan ko tɔgɔsɛbɛnw be sen na halisa minw b'a fɛ ka taa rajaba kalo o dɔgɔkun labanw dugutaa la ni o yɛrɛ bolodalen do ka bɛn fevriye kalo tile mugan ni fila saan ba fila ani mugan ni fila ma al umura be silamɛw fo minw ye dannaya da u kan wa a be weleweleda kɛ u bɛɛ lajɛlen ka boli joona ka n'u tɔgɔw sɛbɛn ni ka duwawu kɛ u ka taanikasegin ɲuman na saudiya jamana kan Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan al umra ye cakɛda ye min bɛ biyew feere minw bɛ dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelenna dugutaalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la an ni kɔnpaɲi caaman de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an bɛ viza di dubayi tagalaw ma ka asiransi labila dugutaalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caaman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye orange money moneygram ria ale ni western union

bi duuru ni kelen bi duuru ni duuru walima bi wolonfila ni wɔɔrɔ tan ani duuru bi saba ni saba bi seegin ni naani an ka email al omrabas arobase yahoo point fr an ka bɔlɔlɔ sira http double tiret al omra point com